so tá muid díreach in am anseo, ní chreidim é sin, tá muid ag bogadh ar aghaidh go dtí Oifigeach na Gaeilge le Comhairle Contae Chill Dara, Beití Nic Uidhir, tá sí anseo agus is í an leabharlannaí in san leabharlann anseo i Má Nuad chomh maith agus bíonn Beití i lár an aonaigh i gcónaí nuair a thagann sé chuig imeachtaí na Gaeilge sa cheantar so tá fáilte romhat a Bheití, go raibh míle maith agat.

caint libh inniu just tabharfaidh mé sracfhéachaint díbh ar chuid de na himeachtaí agus na forbairtí atá ag dul ar aghaidh sa Chomhairle agus ó sna seirbhísí leabharlainne chomh maith. Is Oifigeach na Gaeilge mé le Comhairle Chontae Chill Dara ó 2019 ar aghaidh so just roimh na paindéime. is dócha, agus just tabharfaidh mé sracfhéachaint ar chuid de na himeachtaí Gaeilge atá ag dul ar aghaidh faoi láthair. So, is dócha ó thaobh na Comhairle de, tá seirbhísí chustaiméara anois ar fáil i nGaeilge agus tá seirbhísí aistriúcháin, ó chreat oibre na hOifige um Sholáthair Rialtais le haistriúchán a dhéanamh ar 20% den fhógraíocht priontáile so tá sé sin anois ag dul ar aghaidh sa Chomhairle so agus is dócha go bhfuil, go dtabharfar tuairisc bhliantúil ón gCoimisinéir Teanga chomh maith just ó maidir leis an an an aistriúcháin chomh maith agus an. Tá um tá aistriúchán á dhéanamh ar na polasaithe agus nósanna custaiméara chomh maith ag an Chomhairle Chontae chomh maith. So tá an-chuid oibre um ag dul ar aghaidh sa Chomhairle, sa Chontae Chomhairle ó thaobh an aistriúcháin de agus ó thaobh um na fógraíochta, Gaeilge de. So is is dócha gurb é an chuid is tábhachtaí ná an go mbeidh 20% den den fhógraíocht priontáile anois ar ar fáil i nGaeilge sa sa Chomhairle. so má théann siad ar aghaidh tá tá agus beidh just rud amháin eile ó thaobh obair an chomhairle de tá cead tá cead lorg á lorg ón gcomhairle chun oifigeach Gaeilge lánaimsire a fhostú sa Chomhairle so tá tá just tá an Comhairle just ag fanacht le haghaidh cead ón Roinn ó thaobh ó thaobh an méid sin so so le cúnamh Dé beidh Oifigeach Gaeilge lánaimsire earcaithe agus beidh sé nó sí lonnaithe istigh sa gComhairle, sa Contae Comhairle. So má théann mé ar aghaidh ansin just maidir le tá ó thaobh scéimeanna éagsúla atá ar bhun ag an Coiste Gaeilge, Comhairle Chontae Chill Dara. Tá an scoláireacht ar fáil le cabhair ó Gael Linn. Gach bliain cuireann an Comhairle scoláireacht ar fáil do chúigear daltaí meánscoile so beidh dalta amháin ó gach ceantar bardasach i gCill Dara agus is scoláireacht chun freastal ar chúrsa Gael-Linn agus bíonn an cúrsa sin ar siúl i gColáiste Bun an Inbhir i nDún na nGall agus tá an scoláireacht sin ar bhun ar feadh roinnt mhaith blianta agus bhí fíormhaith aiseolas ón anuraidh, ón scoláireachtaí anuraidh agus bhain siad an-sult as agus is ó Gael Linn a thagann an scoláireacht sin agus so is deis iontach agus tá an scoláireacht ar fáil do dhaltaí sna hidirbliana nó daltaí a mbeidh an Ardteist á dhéanamh acu an bhliain seo chugainn. So is deis iontach é dos na daltaí an Gaeilge a chleachtadh roimh na hArdteiste nó roimh tús a chur leis an Ardteist agus bíonn ócáid againn sa Chomhairle Contae i Nás ag ag tús an tsamhraidh, so roimh a théann na daltaí ar an chúrsa, agus is saghas bronnadh scoláire, na bronnadh nó searmanas beag ann sa Chomhairle Contae, so is deis iontach é, so tá an scéim sin ag dul ar aghaidh chomh maith. em, agus scéim saghas nua atá ag an gComhairle ag eh, a bhfuil bunaithe ag an Coiste em, Gaeilge an Chomhairle i mbliana ná scéim em, na, na fáinní nó em, do daltaí bunscoileanna. Em, so is. Is scéim do just chun díreach feabhas saghas scéim is deis é an scéim fáinne a thabhairt do daltaí bunscoile nó daltaí na séú bliana agus is bíonn an, eagraíonn saghas múinteoir saghas clár labhartha Gaeilge. Is é príomhaidhm na scéime, Scéim na bhFáinní, ná feabhas a chur leis an Ghaeilge labhartha agus is, eagraíonn an múinteoir saghas clár agus, leis na daltaí agus ag deireadh na scéime, em socraíonn an múinteoir you know cibé em céard ba chóir na na na em saghas aidhmeanna do gach dos na daltaí agus ag deireadh na scéime faigheann em na daltaí eh teastas agus bronntar fáinne ag an bronntar fáinne ag na daltaí sa scoil. So socraíonn an múinteoir páirt a ghlacadh sa scéim agus socraíonn siad an caighdeán em, gur chóir go mbeadh na, na daltaí, em, ag, chun, chun an, an fáinne a fháil. Em, agus, em, bronntar an Cathaoirleach, an Coiste Gaeilge, an Chomhairle, em, an fáinne. acu. Agus just go sciobtha go raibh maith agat faoi na, tá an-chuid, an-chuid imeachtaí Gaeilge ar siúl sna seirbhís leabharlainne chomh maith agus tá mo chomhghleacaí Keith, Keith McKeag ó Leabharlann Léim an Bhradáin anseo chomh maith so just tá ranganna Gaeilge ar siúl ar líne. agus bíonn eagraíonn d'eagraíodh leis an tseirbhís leabharlainne na ranganna siúd. Thosaigh siad Is cúrsa ocht seachtaine é, bíonn siad ar siúl ar líne agus bíonn trí leibhéal éagsúil ann. Agus d'eagraigh mo chomhghleacaí. Keith McKeag Léim an Bhradáin na ranganna siúd agus bíonn an-chuid imeachtaí eile ar siúl. Bíonn bíonn ciorcal comhrá ar siúl i ngach príomh príomhbhrainse na Seirbhíse Leabharlainne chomh maith. agus bíonn an-chuid imeachtaí againn ar siúl againn go háirithe an seachtain seo le haghaidh Seachtain na Gaeilge. Bhí ranganna, bhí ranganna ar scileanna sorcais againn an seachtain seo do pháistí trí Ghaeilge, ceardlann dhátheangach ar scileanna, circus agus bhí, bíonn ceardlanna drámaíochta ar siúl i nGaeilge le haghaidh Seachtain na Gaeilge chomh maith an seachtain seo. So is, bíonn iad na ceardlanna scileanna circus agus na ceardlanna drámaíochta agus má bhíonn suim ag daoine, fáil amach faoi na ciorcail chomhrá, ní mór dóibh just ríomhphost a sheoladh chuig an leabharlann le fáil amach. So, go raibh míle maith agat as ucht éisteacht liom agus tá tá go raibh míle maith agat arís as ucht an cuireadh chomh maith caint libh.